Wawa zfumu wawa zfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene wafera pa mwamba pa mkazi, wafa akudya beans komweko ku Ghana. Mnyamata amene dzina lake ndi Jeremiah, Jeremiah amachokera ku Malawi koma amakhala ku Ghana ku Kumasi ndipo ku Ghana ko anapita mu chaka cha 2015 pa 13 June. Wakhala ali ku Ghana kwa nthawi yaitali. Amagwira ntchito ku Abossey Okai ndipo anthu ambiri amamudziwa ku Abossey Okai. Ukangofika kungofunsa ndifuna Mmalawi, umampeza. Ndipo azibwana ambiri amamukonda chifukwa choti munthuyu anali okoma mtima, anali munthu wabwino kwambiri. Ndiye umu ndi mmene zinakhalira. Jeremiah anakumana ndi mkazi wina wake amene amatchedwa Angel. Angel ndi mtsikana amene amachokera ku Ghana. Ndiye chifukwa choti Jeremiah. Mabwana ambiri amamukonda. Mtsikana uja anamfikira Jeremiah kumuuza zoti ndimafuna ntchito. Jeremiah anamuza mtsikana uja zoti usavutike, ntchito ndikupezera. After 2 3 days Jeremiah anamuza mtsikana uja kuti undipeze kwathu. Ndipo Angel anapita kwa Jeremiah. Atafika kwa Jeremiah, Jeremiah anamulandira Angel. Anakhala pansi, anapanga chakudya, anampasa. Anampasa ka drink. amamwera chakudya chija. Angel ankamwa uku akuyankhulana ndi Jeremiah zokhuzana ndi ntchito ija. Atamaliza kumwa drink uja Angel anayamba kudoza. Zotsatira zake anagona. Jeremiah anamtenga Angel ndikukamuika pa bedi nkuyamba kumugona mkazi uja. Mapulani ake Jeremiah sanali omupezera ntchito mkazi uja, anali ofuna kumugona. Atamaliza kumgona Atakhala mphindi zochepa, kunapezeka zoti Jeremiah anayamba kuva kupweteka pa mimba. Anayamba kuva kupweteka ankaona ngati ndi zinthu za simple. Wakhala ee after mphindi zingapo kupweteka kuja kunayamba kuchuluka ndipo pa mimba apa panayamba kusintha. Jeremiah ankafuna awayitane anthu kuti azamuthandize chifukwa choti ankafooka komabe zinali zovuta chifukwa chakuti Angel anali akugona nde anthu aja akabwera akamupeza Angel akugona nyumbamo. azati chani zotsatira zake azaziwa zimene anapanga jeremiah kwa angel nde angathomangidwa nde amaopa ali mukuopa chonchija mpaka na zinthu zija zinapitirira jeremiah anagwa pasi ndi kumwalira ndi komweko angel anagona mmene muja mpaka na mawa lake mawa lake atadzuka Anadabwa ali ku malo kwa chilendo aone pasi anampeza Jeremiah aa zakhala bwanji anakuwa atakuwa anthu anabwera atabwera anthu anamfunsa zakhala bwanji anauza chilungamo ine nabwera kwa mkuluyu ndi cholinga choti amati tipite kwina kwake kwa bwana akandilembe ntchito nde ineyo sinduziwa zimene anapanga nditangomaliza kumwa chakumwa chimene anandipasa ndinagona kudzuka kwake ndi ukuku Ndi mmenenso zikuonekera, zikuoneka kuti iyeyu wandigona and ineyo ndinataya mimba, iyeyo samadziwa ayi. Zotsatira zake ndi zimenezi. Ndiye anthu atamva izi ankafuna kumumenya Angel koma apolisi anati no, uyuyu ndi wosalakwa. Anam'tenga anam'pititsa kupolisi. Apolisi anagwira ntchito yawo, anatsimikizadi zoti Angel ndi wosalakwa and Jeremiah anam'gwiririra Angel. anampatsa ka drug zotsatira zake anagona nde umu ndi mmene afera a Jeremiah nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anyamata ena ake mutengepo phunziro akuluakulu mukapita koyenda osamatayirira ndipo osamayiwala zoti munapitira ntchito taonani zimene apanga Jeremiah apa anakamupempha angel Mwina Angel anakavomera, mwina anakamuuza zokuti ineyo ndataya mimba anakapulumuka. Koma chifukwa choti amafuna agwiritse ntchito njira zake pomupatsa Angel ma drugs kuti apoyira akapoyira amugone, zotsatira zake nzimenezi. Akuluakulu osamagwiritsa ntchito njira zimenezi. Ngati mkazi wanena zoti ayi, vomerezani chifukwa konseli kwa ayiko kuli nkhani. Nkhani zina zake angathe kukuuzani, nkhani zina zake sangakuuzeni. Chimodzimodzinso apapa, Angel anakanena zoti ine ayi sindifuna kugonana nawe. Jeremiah anakapanga force mwina ndikumugona Angel kapena anakatha kumvetsetsa. Chifukwa choti Angel sanakamuuza Jeremiah kuti ndataya mimba. Aa anakachisunga koma anakampulumutsa Jeremiah. Alipo azimuna ambiri mumakakamiza azikazi. Eya, tabwera kuno ndikugone chifukwa choti muwagulira chakudya, chifukwa choti mwina munawakwatira mumawakakamiza. Chonde akuluakulu, lemekezani zisankho zawo. Lemekezani. Akati ayi pali chifukwa ndipo chilemekezeni chifukwa chimenechi. Osamangopanga choti mufuna ndinu. Chonde akuluakulu, lekani mchitidwe umenewu.